nó i mBéarla, Germany Calling, Germany Calling. B'in iad na focail cáiliúla a cloiseadh tríd an Ríocht Aontaithe throughout the United Kingdom i rith an Dara Cogadh Domhanda, World War Two. Bhí siad ag teacht ó lad ina chónaí sa Ghearmáin ach a rugadh sna Stáit Aontaithe agus a d'fhás aníos, that grew up, i gcathair na Gaillimhe, Galway City, agus a d'fhreastail ar an meánscoil céanna mar mise, who attended the same secondary school on the same campus, ar an gcampas céanna, as myself. Today, it's another episode about history, inniu tá eagrán eile againn faoin stair agus scéal beagáinín ar leith nó difriúil ó stair na hÉireann agus inniu beimid ag labhairt faoi William Joyce nó Lord Haw Haw agus baint atá agam le Lord Haw Haw, nó cúpla baint difriúil, a few different connections that I myself, and I suppose anyone who's grown up in Galway city over the last three years, éinne atá tar éis fásadh aníos i gcathair na Gaillimhe nó cóngarach do chathair na Gaillimhe agus timpeall Contae na Gaillimhe agus Conamara, an baint atá ag éinne cosúil leis sin le William Joyce agus Lord Haw Haw. Seans go bhfuil an scéal seo ar eolas ag a lán daoine, seans nach bhfuil sé ar eolas ag a lán daoine ach tá muid chun deep dive a dhéanamh inniu agus díriú isteach ar gach rud a rinne William Joyce nó Lord Haw Haw i rith a shaoil. Ní raibh sé ar an domhan seo ach ar feadh ceathracha bliain ach d'éirigh go maith leis maidir le a lán rudaí agus a lán eachtraí, déarfaidh muid, a chur isteach sa saol sin, so he did well or managed to get a lot of different events or incidents or action into those forty years of his life. Agus mar a deirim i gcónaí leis na heagránaí seo agus na heagránaí a bhaineann leis an stair, the kind of history-related episodes Ní staraí proifisiúnta mé, I'm not a professional historian. Every effort has been made Tá gach iarracht déanta agam chun déanamh, cinntiú, go bhfuil gach rud foirfe agus céad faoin gcéad ceart anseo. Má tá aon sonra In easnamh, if there's any missing detail, má tá aon dáta atá, b'fhéidir, beagáinín mícheart. Ní cheapaim go bhfuil, ní cheapaim go bhfuil, I don't think there is. Ach má tá, brón orm as sin agus arís tá gach iarracht déanta agam chun déanamh cinnte go bhfuil na rudaí is tábhachtaí céad faoin gcéad ceart anseo sa stair ach. Tá sé tábhachtach é sin a rá mar níl mé ag iarraidh rud éigin mícheart nó rud éigin saghas libelous a rá faoi Joyce nó aon duine eile. So, ag labhairt faoi Joyce, ag dul ar ais chuig naoi déag is a sé, nineteen oh six, agus rugadh William Joyce i mBrooklyn, Nua-Eabhrac, na Stáit Aontaithe, agus bhí tuismitheoirí Éireannacha aige, ach Éireannaigh beagánín difriúil. So, an t-athair, Caitliceach a bhí ann, the father was Catholic, ach ba Unionist é, nó ba Aontasach é. So, cheap seisean, agus ar ndóigh, naoi déag is a sé, bhí Éire mar chuid den Ríocht Aontaithe, cheap seisean go raibh Éire níos fearr mar chuid den Ríocht Aontaithe. Agus bhí sé i gcoinne an smaoiniú seo maidir le saoirse na hÉireann agus neamhspleáchas na hÉireann, he was against this idea of Irish independence and Irish freedom, as it was often called back then. An mháthair. Protastúnach a bhí inti, so the mother was a Protestant agus mar gheall air sin, cheap sise gan dabhts, tá Éire níos fearr mar chuid den Ríocht Aontaithe. Sasanach a bhí inti ach bhí clann agus muintir Éireannach aici. So saghas meascán de gach rud ach tá sé sin tábhachtach le rá. Ní raibh siad cosúil leis an gcuid is mó de hÉireannaigh ag an am seo, a raibh, b'fhéidir, an, i bhfabhar Éire neamhspleách agus Éire nua a bhaint amach. Bhí siad difriúil agus bhí siad ina gcónaí thall ansin i Nua Eabhrac. Ach tar éis cúpla bliain, thart ar naoi déag is a deich, naoi déag is a naoi, tháinig siad trasna agus tháinig siad ar ais chuig Éirinn. agus thosaigh William Joyce ar scoil ansin. Bhí siad ina gcónaí i mBóthar na Trá, nó Salt Hill mar a déarfá i mBéarla. Cinnte go bhfuil aithne ag a lán daoine ar Salt Hill, nó Bóthar na Trá, b'fhéidir tar éis tar éis daoibh a bheith i nGaillimh, ach freisin maidir leis an bpeil Ghaelach agus an iománaíocht. Mar sin an áit a bhíonn na cluichí ar siúl i nGaillimh, i Pearse Stadium. Agus actually, Bhí clann Joyce ina gcónaí in áit darb ainm Rock Barton taobh istigh de Bhóthar na Trá. Agus is cuimhin liomsa agus mise ag fású aníos, I remember while I was growing up, nuair a chuaigh muid go dtí na cluichí i Pearse Stadium nó Stáid an Phiarsaigh, go minic, d'fhág muid an carr ar Rock Barton Road. Áit an-saibhir atá ann na laethantaí seo, níl fhios agam, so, very rich place, a very expensive place to live na laethantaí seo. Níl fhios agam an raibh sé mar sin blianta ó shin ach anois tá sé mar sin gan dabhts agus is iomaí uair a raibh mé ansin ag teacht as an charr chun dul agus a bheith ag féachaint ar Ghaillimh in aghaidh Maigh Eo nó Gaillimh in aghaidh Sligeach nó Gaillimh in aghaidh Contae na Liatroma agus mar sin de. So tar éis bogadh ar ais go hÉirinn thosaigh William Joyce ar scoil, ar dtús ar an mbunscoil agus ansin ar an meánscoil agus bhí sé ag freastal ar mheánscoil darbh ainm Coláiste Iognáid, so Ignatius College ach an t-ainm a ghlaodh, agus fós a ghlaoitear air go minic i nGaillimh, sin The Jes, mar Jesuit College atá ann. Agus sin an meánscoil ar a d'fhreastail mé féin. So bhí mise ansin ó 2012 go 2018 agus éinne a raibh riamh ina gcónaí i gcathair na Gaillimhe nó aon áit cóngarach do chathair na Gaillimhe, beidh aithne acu, nó seans maith go mbeidh aithne acu ar The Jes, nó Coláiste Iognáid as Gaeilge. Agus mise ag freastal ar an meánscoil ar Choláiste Iognáid bhí sé ar Bóthar na Mara i gcathair na Gaillimhe, an-chóngarach le Dominic Street agus Monroes agus Róisín Dubh agus Taylors, em, chun na bars a rá, b'fhéidir go mbeidh smaoineamh níos fearr ag daoine má luann mé na tithe tábhairne people might have a better idea if I mention the bars or different places around so right beside there right beside Dominic Street and the West End mar a ghlaoitear air na laethanta seo agus bhí an campus céanna ann agus bhí Joyce ag freastal ar an campus céanna agus bhí sé suimiúil i rith a chuid ama ar scoil mar bhí an-suim aige sa pholaitíocht, he was very interested in politics, ach bhí tuairimí polaitiúla an-difriúil aige i gcomparáid leis na leads eile ar chomhaois leis, compared to the other lads who were around the same age as him. An chuid is mó de na leads, agus ní raibh ach leads ag freastal ar an scoil seo ag an am, bhí siad. pro Sinn Féin agus bhí siad pro Irish Independence agus bhí siad ag iarraidh go mbeadh Éire in ann an neamhspleáchas a bhaint amach agus you know Britain's war is Ireland's opportunity agus gach rud eile, an ghluaiseacht a bhí ann ag an uair sin the movement that was there at that time, not everyone of course but a lot of people, ní gach duine ach a lán daoine. Ach bhí Joyce an-difriúil. B'fhéidir tar éis cúpla bliain a chaitheamh sna Stáit Aontaithe ach níos mó ná sin, mar gheall ar a thuismitheoirí, bhí seisean pro-union, pro-British agus go minic ar scoil, thart ar 1914, 1915, bheadh sé ag labhairt leis na leaids eile agus ag rá faoi cé chomh maith is a bhí ag éirí leis na Bhreatanaigh ar an gCéad Cogadh Domhanda.

Agus ní raibh a ghuth mar an gcéanna riamh. Tá muid chun lean ar aghaidh agus labhairt faoin todhcaí a bhí aige agus bhí sé ag labhairt go minic agus ag craoltóireacht go minic broadcasting very often and his nasal tones or the voice and the kind of accent or intonations he had Tháinig neart den bhlas sin, a lot of that kind of, not quite accent, but that tone, let's say, tháinig sé ón troid sin a bhí aige i gcathair na Gaillimhe thart ar 1916, 1917. Now, tá Joyce fós an-óg ag an uair seo agus ar 1918 chríochnaigh an Chéad Chogadh Domhanda agus an bhliain chéanna thosaigh, Cogadh na Saoirse in Éirinn, The War of Independence Started in Ireland. Agus tar éis cúpla bliain, tháinig na Black and Tans agus na Auxiliaries isteach. Now, na Black and Tans agus na Auxiliaries, iar-shaighdiúirí na Breataine agus iar-shaighdiúirí an Chéad Chogadh Domhanda a bhí iontu, so they were ex-British soldiers or ex, probably, I suppose you could still describe them as current British soldiers, but ex-World War One soldiers.

agus, ar ndóigh, muintir na háite i áiteanna cosúil le Contae na Gaillimhe, ba fhuath leo na Black and Tans agus na Auxiliaries. Ach bhí Joyce i bhfábhar na Auxiliaries agus na Black and Tans, he actually supported them and thought it was a good thing these guys were coming in, is thosaigh sé ag cabhrú leo, thosaigh sé ag obair leo beaganín. Agus an rud, bhí sé ag obair mar courier, nó deirtear ar líne go raibh sé ag obair mar courier, níl mé ag labhairt faoi DHL nó aon rud mar sin, ach cinnte go raibh sé ag dul timpeall na háite, b'fhéidir ag seoladh cúpla rud, ag seoladh cúpla teachtaireacht agus just ag cabhrú leo. Agus ní raibh sé ach thart ar 13, 14, 15 ag an am seo. Agus an rud is cáiliúla a tharla, agus seo an chéad ráfla, this is the first rumour or kind of thing we can't be certain about and the record isn't certain, but the one thing we are certain about, rud amháin a bhfuil muid cinnte faoi, is that Father Michael Griffin, an tAthair Mícheál Ó Gríofáin, dúnmharaíodh é sa bhliain naoi déag is a fiche, he was murdered in the year nineteen twenty, very famous around Galway, someone called to his house, chuaigh duine éigin chuig a theach and said, I have a sick call, someone's about to die, can you come, give the last rites, to bless them, iad a bheannú agus gach rud eile. Tháinig sé agus ní chonacthas aríst é go deo, he was never seen again. So he was brought to this house and he was questioned, cheap na Black and Tans go raibh seisean mar chuid den IRA nó go raibh sé ag cabhrú leis na, leis an IRA agus ansin bhí siad ag cur a lán ceisteanna air agus tar éis dóibh ceisteanna a chur air, dúnmharaíodh é, he was killed, and he was left in a bog in my village, Bearna, so fágadh i bportach cén áit ach i mo shráidbhaile féin, Bearna, ok, thart ar seacht gciliméadar taobh amuigh de chathair na Gaillimhe. Agus sin rud an-an-cháiliúil in Éirinn ach níos mó i gContae na Gaillimhe. Agus deirtear go raibh William Joyce, agus seo an ráfla, this is the rumour so we're not sure about it, ach deirtear go raibh William Joyce mar an lad a chuaigh chuig an doras agus a dúirt can you come with me, I've got a sick relative, they need the last rites agus gach rud eile. Agus i dtuairisc amháin deirtear go raibh siad ag labhairt as Gaeilge, in one report from the time it says they were speaking in Irish together agus Joyce agus Griffin a bhí ann agus go raibh Gaeilge ag Joyce. Arís níl muid cinnte faoi sin. B'fhéidir, ach rud a tharla ná go raibh droch-chlú agus cáil ar Joyce timpeall na Gaillimhe ina dhiaidh sin, he was hated and he had a bad reputation around Galway after that. Agus ar ndóigh, thart ar an am sin, chríochnaigh an cogadh seo, chríochnaigh Cogadh na Saoirse, agus píosa le píosa, bhí an Free State agus bhí Éire nua againn, we had new Ireland, and. The time was ticking and time was up for Joyce. Bhí seisean thart ar cúig déag, sé déag ag an uair seo agus dúirt sé, you know what, tá daoine anseo a bhfuil ag iarraidh mé féin a dhúnmharú, there's people here who want to murder him, the IRA in Galway wanted to kill him, bhí an IRA i gContae na Gaillimhe ag iarraidh é a dhúnmharú, and he got out of Dodge, chuaigh sé cén áit ach, ar ndóigh, go Sasana. Chuaigh sé isteach in Arm na Breataine, he went into the British Army, ach, Fuair siad amach nach raibh sé ach seacht mbliana déag d'aois agus go raibh sé ró-óg chun a bheith in Arm na Breataine, he was too young to be in the British Army. So, rinne sé rud éigin a raibh saghas níos tipiciúla, chuaigh sé chun staidéar a dhéanamh agus ansin thosaigh sé ag obair mar mhúinteoir. Ach tríd na 1920idí, an rud mór a raibh ag tarlú timpeall na hEorpa ná go raibh an faisisteachas ag éirí mar ghluaiseacht i bhfad níos mó agus i bhfad níos cumhachtaí, fascism was becoming the more powerful and bigger movement all across Europe. 1922, d'éirigh Mussolini mar cheannaire na hIodáile. 1923, bhí an Beer Hall Putsch, an rud a thosaigh an seans seo do Hitler chun a bheith mar cheannaire na Gearmáine blianta ina dhiaidh sin, and this was becoming the in vogue thing. So bhí sé seo ag éirí mar an rud is saghas popular agus an rud a raibh daoine agus tíortha timpeall na hEorpa ag iarraidh déanamh. They'd had the war, to to end all wars, the great war, World War One, and this seemed like the next best thing and the the natural kind of follow on. Agus ar ndóigh, sa Bhreatain bhí neart daoine, agus deir déantar dearmad air seo, this is forgotten, ach bhí neart daoine a raibh ag iarraidh an rud céanna a dhéanamh sa Bhreatain.

F I A agus an Formula One ar feadh blianta tríd na nóchaidí agus na na noughties chomh maith tríd na blianta 2000 Max Mosley agus sin mac Oswald Mosley agus uaireanta bhí sé sin beagainín conspóideach ach sin scéal le haghaidh lá eile a story for a different day so thosaigh Joyce ag obair

agus a lán drochrudaí a rá faoi stair na Breataine ach rud amháin a rinne siad go hiontach ná nár lig siad dos na faisistigh aon chumhacht a bheith acu sa Bhreatain i rith an tréimhse seo they didn't allow and this is one of the real good things you can say about British history, they did not allow the fascists to seize any type of power during the 1920s and 1930s. Agus ar ndóigh, 1936, 37, 38, you know, tá Franco ansin sa Spáinn, Mussolini san Iodáil, timpeall na hEorpa, gach áit, agus fiú an tAontas Sóivéadach, the Soviet Union ag an bpointe sin, wasn't fascist but it was one man, one leader. Níor tharla sé sin sa Bhreatain, ach bhí William Joyce ag iarraidh go dtarlódh sé sin.

Germany against England. Agus dúirt seisean, ní féidir liom fanacht anseo, bhí neart dlíthe a tháinig isteach le blianta beaga roimhe sin, there were loads of laws that came in the years leading up to that, banning the military uniforms, banning these different marches, agus bhí fhios aige go raibh siad chun é féin agus daoine ón British Union of Fascists a chaitheamh sa phriosún. So dúirt sé, cúpla lá roimh a thosaigh an Dara Cogadh Domhanda, I'm off again. Almost the same thing happened from England to Ireland, it was now England to Germany. So chuaigh sé 1939, deireadh mhí Lúnasa 1939, go dtí an Ghearmáin. Cúpla lá ina dhiaidh sin, thosaigh an cogadh. Thosaigh an Dara Cogadh Domhanda World War Two. Now, roimh a labhraíonn muid faoin nGearmáin, agus roimh a labhraíonn muid faoin am a bhí ag Joyce sa Ghearmáin, just a reminder, if you enjoy Gaeilge Weekly, if you enjoy these podcasts, if you want to support Learn Irish Online, but more importantly, if you want to improve your Irish and actually start using and engaging with the real language every single day, don't forget to become a Learn Irish Online member, patreon.com forward slash Learn Irish Online, or

Just by chance, or through a coincidence, trí chomhtharlú, bhuail sé isteach le duine éigin and someone knew someone and he went in for an audition agus bhí na Gearmánaigh ag iarraidh duine éigin a raibh in ann an Béarla a labhairt ionas go mbeadh siad in ann craoladh chuig na Breataine, so they'd be able to broadcast out to Britain in language they could understand, ar ndóigh ní raibh éinne, nó mórán daoine, i Sasana ag an am sin agus fós sna laethanta seo, in ann an Ghearmáinis a labhairt nó a thuiscint agus ní raibh mórán daoine sa Ghearmáin a raibh an Béarla, a raibh in ann an Béarla a úsáid. Ní raibh aon Béarla ag Goebbels nó Himmler nó Hitler nó na daoine seo. So putting on a Hitler speech wouldn't have made much sense. agus bhí siad ag iarraidh an propaganda a sheoladh chuig na Breatanaigh, to break them and to, not just break them, but to change their mentality, mar bhí fhios acu, ar ndóigh, go raibh na Breatanaigh iad féin ag fáil a lán propaganda ó Churchill agus ó Londain agus gach áit eile. So, thosaigh sé ag labhairt ar an stáisiún seo agus propaganda a bhí ann tríd is tríd, ag labhairt faoi cé chomh maith is a bhí ag éirí leis na Gearmánaigh, Agus ag labhairt faoi an méid baol a bhí ann le haghaidh na Breatanaigh and that they should surrender is gach rud eile, bhí sé ag craoladh ó Bherlin, ó Hamburg ar feadh tamaill, ó Lucsamburg chomh maith ach i gcónaí ag labhairt le muintir na Breataine. So seo clip agam daoibh le William Joyce nó Lord Haw Haw ag labhairt.

Breatanaigh nó neart daoine ag labhairt i mBéarla ar an raidió sa Ghearmáin agus ag déanamh an rud céanna mar Joyce. Agus bhí cúpla iriseoir, a few journalists i Sasana a thug an t-ainm seo dóibh, Lord Haw-Haw. Ach.

Bhí thart ar 6 mhilliún duine, agus rinne siad suirbhé ag an am, bhí thart ar 6 mhilliún duine sa Bhreatain ag éisteacht leis go rialta, listening to him regularly, agus bhí thart ar 18 milliún duine ag éisteacht leis ó am go ham, about 18 million people listening to him from time to time. So cé chomh éifeachtach is a bhí na craoltaí seo? How effective were these casts or these broadcasts? Bhuel, ní féidir linn a bheith céad faoin gcéad cinnte. I mean, deirtear go minic, go háirithe sa Bhreatain, nach raibh sé ach mar saghas figure of fun agus caricature and people weren't taking him seriously agus b'fhéidir go bhfuil sé sin fíor. Ach Is dócha go bhfuil sé i bhfad níos éasca é sin a rá anois mar tá fhios againn gur chaill an Ghearmáin an cogadh sa deireadh agus gur bhuaigh an Bhreatain agus gach rud eile ach ní raibh a fhios againn ag an am sin, we didn't know at that time, ar chor ar bith go raibh sé sin chun tarlú. I mean thart ar naoi déag ceathracha bhí cuma an-soiléir air, it was really clear, go raibh an Ghearmáin chun buachaint, nó go raibh seans maith ag an nGearmáin chun an cogadh a bhuachaint. So, má tá tú ag éisteacht ag an am sin agus you know mhothaigh sé ag an am it was inevitable agus go raibh sé chun tarlú go mbeadh an invasion of Britain and then of Ireland probably afterwards agus Éire ina dhiaidh sin, Operation Green an t-ainm a bhí air if you're hearing these things,

So deacair le rá. Agus ag deireadh an chogaidh, you know, 1943, 1944, 1945, deirtear ansin ní raibh mórán suim ag daoine sa saghas material a raibh sé ag labhairt faoi agus bhí sé níos mó mar a figure of fun agus is dócha ní raibh an méid céanna siamsaíochta ann, there wasn't the same amount of entertainment ag an am or the same amount of news sources so it was just something to listen to. Ach cinnte, 1940, 1941, bheadh daoine buartha faoin faoin rud seo agus faoi na rudaí seo a raibh Joyce nó Haw-Haw ag labhairt faoi. Now, d'athraigh gach rud maidir leis an gcogadh ach bhí sé ag labhairt go minic gach lá agus lean sé ar aghaidh chuig deireadh an chogaidh. agus an uair dheireanach a raibh sé ag labhairt bhí sé ar an 30 lá mí Aibreáin 1945, an lá céanna bhí an Battle of Berlin ar siúl agus an lá céanna a fuair Adolf Hitler bás, nó an lá céanna a chuir sé lámh

So sin Joyce, b'fhéidir, ag tabhairt faoi deara go raibh the end was nigh, mar a déarfá, agus go raibh go raibh siad chun teacht chuig deireadh an chogaidh. Agus deireann sé sa chraoladh sin,

So bhí sé críochnaithe ag an am seo agus bhí sé b'fhéidir ag iarraidh an cheann a choinneáil síos, to keep the head down, ar feadh tamaill. Ach lá amháin em chas sé le saighdiúir Bhreatanach agus thosaigh siad ag labhairt, he met a British soldier, bumped into each other and they started speaking. Agus thug an saighdiúir faoi deara, hold on.

Ach an scéal, agus arís níl mé cinnte faoi seo, tá saghas conflicting reports ar líne, ach an scéal atá ar líne faoi seo ná chuaigh sé chun an pas a thógáil amach as a phóca, out of his pocket, ach cheap an saighdiúir nó na saighdiúirí go raibh sé chun gunna a thabhairt amach. Agus mar gheall ar sin, scaoileadh é, he was shot and then taken back, they found out he was Joyce, brought him back to England. agus bhí air dul chuig an triail, to go to trial, i Sasana. Agus fiú ansin ní raibh an scéal críochnaithe. Bhí a lán conspóid faoin triail, there was a lot of controversy around the trial. Why? Cén fáth? Bhuel, mar gheall gur bhfuair sé a phas Bhreatanach in aghaidh an dlí blianta roimhe sin.

sa deireadh, 1946, crochadh é he was hung, he was killed, one of the last ever people to be hung or killed in Britain for treason agus sin deireadh scéal William Joyce. Or is it? Bhuel, not quite, agus ná bí buartha, níl mé ag rá go bhfuil sé fós beo agus in Argentina nó áit eicínt ar an taobh eile den domhan, ní conspiracy theorist mé ar chor ar bith, ach I rith na blianta ina dhiaidh sin, bhí iníon William Joyce, agus ní raibh mé ag labhairt faoi chlann, bhí, ceapaim, bhí beirt mhná chéile aige, and he had two wives during his life and then a few kids, but didn't get into it today, didn't have the time, ní raibh an t-am agam. Ach ar aon nós, bhí iníon amháin aige darbh ainm Heather, and Heather led a campaign, im throughout the years after his death im sa bhlianta tar éis dó báis a fháil agus a bheith curtha chun báis after being sentenced to death she wanted to bring his body back to Ireland. So cuireadh em sa graveyard agus sa reilig sa phríosún é he was just put in the in an unmarked grave em beside the prison as was done at the time because there was the death penalty so that was fairly commonplace tharla sé sin go minic Agus bhí sé sin áit éigin i Sasana, níl 's a'm cén áit, ach bhí Heather ag iarraidh a chorp a thabhairt ar ais go hÉirinn. Now, bit strange, don't you think? Beagáinín aisteach. Mar ní raibh an lad seo bródúil chun a bheith ina Éireannach. I mean, in many ways he wasn't Irish really, born in America, em, was pro-Union, pro-British, then went off to Germany. Ní Éir, ní Éireannach ceart a bhí ann is dócha, he wasn't really a proper, eh,

So, rinne sé tagairt chuig Éirinn cúpla uair i rith na craoltaí sa Ghearmáin. In fact, in one of them, and I record this a few weeks before I'm going to be going to the Galway races, i gceann cúpla seachtain beidh mé ag dul chuig rásaí na Gaillimhe, i gceann amháin bhí sé ag labhairt

to Bohermore Cemetery agus aon duine a raibh ag féachaint riamh ag cluiche Chonnacht sa Sports Ground nó an Dexcom Stadium an t-ainm atá air anois nó aon duine a raibh ann thart ansin ar Bohermore agus Dexcom Stadium an Sports Ground nó b'fhéidir fiú in áit a bheith ag féachaint ar an rugby ag féachaint ar na greyhounds a bhíonn ag déanamh rásaí thall ansin You probably didn't know, you're only about 200 metres away

Gaillimh, bhuel ansin Maigh Eo actually ar dtús agus ansin Gaillimh agus ansin thall go Sasana, ansin go dtí an Ghearmáin, ansin ar ais chuig Sasana agus 30 bliain tar éis dó bás a fháil i 1976 cuireadh i nGaillimh é and that should be the end of the William Joyce story and the story of Lord Haw-Haw. I hope you enjoyed the podcast today, tá súil agam gur bhain tú taitneamh as an podchraoladh inniu. I really enjoy doing these episodes, a lot of investigation and research, tá a lán taighde agus tá a lán ullmhúcháin i gceist leis ach bainim taitneamh as agus tá aiseolas faighte agam, I've gotten feedback ó dhaoine ag rá go dtaitníonn na heagránaí seo leo chomh maith. Anyway, chat to you guys next week, beidh mé ag labhairt libh an tseachtain seo chugainn, don't forget to sign up as a Learn Irish Live member today.